akuluakulu apa ndi zonena kuti a vitumbiko mumba afika ku khoti nde tipange zoti tingoonera limodzi mmene zilili kumeneko kenako tipitiriza nkhani yathu ife ndi yokhuzana nda shadreck namalomba e ayipatsa moto uku
apapa zikuonesa kuti akufika phokoso layambira kunja kuno koma mkati ndizikuuzani chilichonse chimene chizichitika umuli afutundika nyumba
Chabwino, mmene taonera pamenepo, ayi, mmene moto ndi mmene zinaliri, so far amene afikapo kuchoka nthawi imene tikurekoda video ino ndi zonena kuti no a Vitumbiko Mumba ndi amene afika ku court, komano nde kuti a mai Jessie Kabwira ndi a Chimwendo Banda sanafike, ngati angafikenso nde kuti tikupatsani ma update bwinobwino, eh, iyi si update yathu, paja imakhala ndi ma detail bwinobwino update nde tikupatsani bwinobwino mmene zayendera, koma timafuna tingokupatsani zimenezo As in zomwe zikuchitika pompano pompano. Chabwino nkhani yathu ndiyokhudzana ndi a Shadreck Namalomba. A Shadreck Namalombatu akukhaulitsa anzawo uku. Akufuna agwetse anzawo ndi ma BP aku Kongeresi. Akuti Amva m'bebe amenewo. Amene akudziwa zoti anapalamula ameneyo nde amve m'bebe osati masewera fware palibenso zoti kunyengelera iyayi mtima wake ukuyenera usakhale m'malo iyeyo akuyenera kuziwa zoti nayenso pompano akhala akutapidwa ndithu cha pompano ati aya iyayi musa musa musa musagwetse ma BP anzanu chabwino tifotokoze motere kunena kuti Malinga ndi kunena kuti leroli kunabwerano anthu a ku Malawi Congress Party motsogozedwa nda Moses Kunkuyu kudzayankhula nkhani zokhudzana ndi ma mulumuzana amene amangidwa ku Kongeresiku. Nde padzatu a Moses Kunkuyu amayankhula kunena kuti yayi dpp isagwiritse ntchito polisi ngati chida choti no ilangire no anthu anthu a ku mcp. Zimenezozo ndi zolakwika zimenezo. ee asama asamapange zomangana zoopsezana za ndale chani chani ayankhula zambiri kuti dpp ikupangira dala kuti alange ma guy amene ali ku chani ali ku ku mcp basi kuti no kumamanga weekend azapitisano tsopano ku ujeni ku selo kuja weekend cholinga akagoneko masiku ochuluka kumenekoko iyayi ayankhula zinthu zambiri nde kutsatira zimenezozo kwabwerano tsopano a shadreck namalomba kudzayankha tsopano ngati mneneri wa chipani cha dpp akunena kuti. Ngati chipani cha dpp akupemphano chipani cha mcp kuti chisiye malamulo agwire ntchito mu dziko muno. Namalombatu anapezeka kuti amapitiliza kufotokoza kunoti zomanena kuti dpp ikulowetsa ndale pomanga no anthu a mcp kumeneko ndikulakwitsa zinthu kumenekoko. Eee akuyenera asiye malamulo kuti agwire ntchito yake mmene amayenera akhalire chifukwa choona kuti dziko linoli la Malawi limayendera malamulo ndipo ndikofunika kuti no mcp isiye kunoti no malamulo agwire ntchito yake osati pazikhala kuloza zala ku dpp kuti ndi amene akuwamanga chani chani mm police ndiyomwe ikuwamanga amakambanso kunoti no Akuluakulu a mcp nthawi yawo ankatengera malamulo mmanja mwawo mu ulamuliro wawo uja ndikumaphwanyano tsopano malamulo posalabadira zonoti no mawa limabwera kuti mawa zimene akupanga zija zidzawatsatira. Chomwe chinkalimbitsa mtima kukhala cha ayi ayi tikulamulira ndife, ulamuliro uli mmanja mwathu, police ili mmanja mwathu chani chani ndi kuti kupanga zinthu zosokonekera zosokonekera. Zimene zijazi zayambano tsopano kuwatsatira iwo aja chifukwa anaphwanya malamulo. Nde iweyo sungaphwanye malamulo dziko linoli limayendetsedwa ndi malamulo nde uyembekezere zoti malamulo aja sagwira ntchito. Tsopano malamulo ayamba kugwira ntchito pa iwo omwewo pa zimene ankachita nde panopano azidandaula no azida no dpp kuti ndi imene ikufuna kutani ikufuna izingowalanga akunoti mcp isabisale pa chitsamba kumanamizirano kuti dpp ndi imene ikutani ikufuna iziwalanga adaphwanya okha malamulo ndipo akunoti no amalawi ambiri amadziwa zoona kuti mcp idawazunza amalawiwo ndipo akuti amalawi akumafunsa kumafunsatu anthu aku dpp akumafunsa ena a namalombawa akumafunsa anthu zikuchitika bwanji kodi mumu muwamanga liti anthu a mcp wa muwamanga liti ali kungoonetsa zonena kuti kagulu ka anthu ochuluka kalipo kotino kakufunika kamangidwe malinga ndi mmene akuti amalawi akumafunsa zimenezozo kuti kodi muwamanga liti anthuwa kusonyeza zoti amalawi amaona ndithu kutino anthu akuphwanya malamulo nde akuyenera atani amangidwe nde iye amakamba no namalomba kuti no tingokamba no motsindika apa aliyense amene anaphwanya malamulo akuyenera kutino mtima wake udzikhala womusowetsa mtendere kwambiri adzikhala osautsika kwambiri chifukwa chonena kuti Pangakhale, pangakhale motani, iyeyo akhala ndithu kuti akutapidwa. Ndipono, amene adaphwanya malamulowo amva m'bebe. Hey, hey, namalombatu kuipatsa moto, akuti amva m'bebe amenewowo, chifukwa choona kutino anaphwanya malamulo, nde ngati mtima wawo sukumakhazikika, inde usakhazikike kumene, chifukwa choona kutino amva m'bebe, amva kuning'ina, polisi nde siwasekelera, chifukwa cha akuti anaphwanya malamulo ayi mmenemotu ndi mmene zikuyendera ife timayembekezera kuti kuti fans ya ku dpp ikhala chete pa nkhani zimenezi nanga siyalozedwa zala kuti ndi imene ikupangano akuti witch hunting hmm? akuti n- ikupanga zoti no izigwize agwira anthu fiti basi kumasaka basi amfiti ni ndani pano sakasaka ndithu mpaka anano amugwire mfitiyo akuti kumangana kumeneko nkolakwika Timati kodi simubwera udzayankhapo? Nanga si inuyo ndi amene mukulozedwa zala kuti mukumanga anthu? Komabe point yake ndi yomweyo. I think ndi imenenso timaipanga stress kunena kuti no. Police ndi imene ikumanga anthu. So zimakhala zolakwika kuno kuti tizitenga kuti ah, ha boma la dpp, akuluakulu a boma akutumano apolisi. I think ndi mistake man. Timafunikira police idzigwira ntchito ya independent ndipo timanena kuti idzimanga wina aliyense olo so Moses Kunkuyu amakambanso zomwezo kuti imange wina aliyense posatengera zonena kuti ndi wa ku dpp kaya ndi wa ku mcp kaya ndi otani koma akuyenera atani amangidwe zomwe zikutanthauza zonena kuti police yathu ikhale ndi mphamvu zomatha kumanga ngakhale achina Namalomba omwewa ngati apalamule. Mwayiona imeneyo? Ngati apalamule amenewawa tisamayere kudikilaso zonena tizasinthe otsogoleli chifukwa tikamasintha otsogoleli ndiye izizi zibwera zoti akuwamanga pazifukwa zandale pazifukwa zotani iyayi tamamangani munthawi yomweyo imene maumboni akangopezeka kuti waphwanya malamulo eti mmangeni ngati mwachitsanzo eti nthawi imene a vitumbiko mumba ndi a jessie kabwila aja ankapanga press briefing yawo ija after press briefing imene ija kuwamanga nthawi yake inali iti yomwe ija osatiso zomayera kukhala pansi nkumadikilira papite chani mm Kumangiratu fans ina ya ku dpp-yi panopa tikunena panopa ndekuti mwina ikumalingalira zoti izipalamula, ikangopalamula imeneyo kungopalamula imbwandileni osanyengereranso agwireni amangeni pamenepopo ndekuti police izikhala ikugwirano ntchito ngati police osati police ya chipani mwayiona nde apapano tiyeni tiyilore no police yigwire ntchito. chifukwa apa ndiye kutani ikugwira ntchito igwire ntchito pa chimwendo banda-wa igwire ntchito pa vitumbiko mumba igwire ntchito pa jessie kabwila mwayiona ngati khoti likaweruza okay munthu ngolakwa ngosalakwa khoti likatani likamuweruza pamenepo ndikukapereka ndi kuti chigamulo chimodzimodziso fans ina ya kukungonyula ku dpp-ko don't waste time amangeni nthawi yomweyo kuti polisiso igwire ntchito so imeneyo khotiso likawaweruzeso papomwepo tikatero ndiye kuti no zitithandiziratu dzikoli kuti mwina mwake tizipita patsogolo pasamakhale zomalozana zalazi zomati awo akuti akumanga pa zifukwa zotere iyayi wina aliyense tu tikuti wina aliyense ndinakakondanso ndi kuti no milandu imene anamangira magayi amene wawa achina namalomba anazamangidwapo achina gangata achina norman chisale so anamangidwa magayi aja Ndimaona ngati milandu imene ija ipitilizidwe chifukwa ngati ankamanga pa zifukwa za ndale ndiye zionekeno patino panopa komano kungokhala chete nkuisiyanso milandu imene ija ndiye sizikuenda ngati panopa sinaveko zonena kuti ma guy aja akumapitanso ku court ma guy aja zipita ku court court likapange clear osati kungozisiya kutino zingofako zingofa zinkhani zija ayi Apite pa court, court likawapange clear, tikapanga choncho ndiye kuti tibweresano balance, no amati police ijadi ndiye ikugwira ntchito sikumayang'ana nkhope kuti kaya ndi wakumbali yolamula kaya ndi wakumbali yotsutsa ndiye timanena kuti zimilandu zija zipangidwe cleared out ngati ma guy ajawo ngosalakwa courtlo likawaweruze pati pamenepopo ndikuwapanga set free tizakhulupilira kuti kodi ma guy-wa ndiye kuti milandu yawo ija inali yowasemera zinyau kapena zinali chani ngati zili zosema zinyauzo ndiye kuti palibenso chochita mantha iyayi court liyenera likawapange clear Chimodzimodzi ma guy aku MCP ko nde musawapase case zonyengelera wina aliyese kumenekoko amene anapalamula pa court sharp sharp amenewowo akakumane ndi lamulo ee lisama lamulo lisamaone nkhope ati awa basi adaba kankhuku nde iwowo nde azikhala omangidwa aa wina aliyese andalewo muzamanga ndithu akakumane mpaka pa court po zikathele pati pamenepopo court likaweluze uyu ngosalakwa mmasuleni pamenepo eyaa. osati no basi no selective justice zimenezo ayi ife sitifuna zimenezozo ok ma guy tikhala tikukupatsirani ma update mmene zikuyendera chifukwa chonena kuti ndanena kale iyi sinali update yokhuzana ndi za ku court uku tikupasana update mmene zikuyendera koma so far amene afika nda nda agent aja a Mumba nda amene afika kenako tikupasana update yonse bwinobwino ya ma detail ake kutino kodino zikukhala motani kumeneko eh akuti